O nwere otu onye eze na-achị obodo buru ibu. Nwunye ya kpọrọ mbe ka ọ kọọrọ ya ede n'ubi ya. Mbe na nwunye eze kwubiri ego ole ọ ga-akwụ ya. Mbe kpọọrọ ejula enyi ya ka o soro ya rụọ ọrụ ahụ n'ihi na ọrụ ahụ buru ibu. Ebe ọ bụ na ejula enweghị ọrụ ọbụla o ji oge ahụ, O gbughị oge isoro mbe gaa ọrụ ahụ, ha abụọ kwekọrịtara na a ga-eke ego ha rụtara abụọ. Ka ọrụ ahụ na-aga n'ihu, nwunye eze bịara ilele otu ọrụ si aga, o butekwara ha ihe oriri. Ka ọ nọ na-agagharị, ọ chọpụtara na ọrụ ejula mara mma nke ukwuu karịa nke mbe. Site n'otu o siri hazie ihe ọ kọtara, nwunye eze kelere mbe ma too ejule maka otu o siri jiri asụ mmiri etela ọrụ ya niile. Obi adịghị mbe mma n'ihi na nnukwu ugwu a kwanyeere ejule, o wutere ya nke ukwuu na onye ya kpọrọ ọrụ akpọ kazi ya enata otuto. Oke iwe juru mbe obi nke na ọ gwara nwunye eze ka o nye ya otuto nke ya, nwunye eze kpọrọ ekwo nkụ ma jụwa isi, ma gwa mbe na ya akarịala onye a na-etiri ụdị iwu dị otu ahụ n'ihi na ejighị mma ekwu eyi ọchịagha egwu. Ka nwunye eze kwuchara nke a, o jiri nwayọọ lawara ụwa ya. Ka nwunye eze na-ala, mbe sobere ya n'azụ. Ka mbe hụrụ na nwunye eze ajụwala isi inye ya otuto ahụ, o were osisi kụọ nwunye eze ahụ n'isi wee maja ya. Ka o mere nke a, nwunye eze ahụ dara n'ala nwụọ anya. Ka nke a mere, oke ụjọ bịara mbe n'ahụ, ọ maghịkwa ihe ọ ga-eme. Ebe ọ bụ na o nweghị onye hụrụ ihe merenụ, o weere ihe kpuchie ozu nwanyị ahụ ma laghachi n'ubi ọrụ. Ka Mbe rutere n'ubi, ọ malitere hazie otu ọ ga-esi wee si na nsogbu ahụ wee pụta. Ọ maara nke ọma na mmadụ igbu nwunye eze bụ nnukwu uke maka na onye gburu ọchụ ekweghịsịghị ka a pịara ya ọgụ. Nke a mere mbe jiri gwa ejule na ya soro ya gaa nta iji gbabute anụ ha ga-eji lee onwe ha ọrụ mgbe ha ga-arụcha ọrụ ahụ. Ejule ajụghị ajụ ikwenye n'ihi na ọ bụ onye otu otu okporo uche mbe wee jiri ụgbọ mbe wee jiri ọsọ gbalaa n'ụlọ ya maka ibute egbe ya ka ha batara n'ọhịa mbe bunyere ejule egbe ma gwa ya na o nwere anụ ya hụrụ. Ọ gwara ya ka ọ gbaa egbe ebe ọbụla ya na-atụ aka. Ejula kwenyere n'ihi na ya na mbe emekọbeghị ihe na mbụ. Mgbe ejula gbara egbe otu mbe siri tụọ aka, mbe malitere tibe mkpu ma gwa ejula na ọ gbagbuola mmadụ. Ka ha garuru lee anya nke ọma, ha hụrụ na ọ bụ nwunye eze bụ onye ahụ. Mbe tara ejula ụta maka igbu nwunye eze a, igbu nwanyị mmadụ na-agara ụwa ya mposi n'ime ọhịa. Ka Mbe kwuchara ihe ndị a, o buuru egbe laa ma gwa Ejule na ihe onye kọtara ya were isi ya buru. Ejule jiri anya mmiri laa wee gaa n'ụlọ Otu Alụ ka ọ gwa ya otu ọ ga-esi wee pụta na nsogbu ahụ. Otu Alụ ejila uche okenye mara. mata na ọ bụ mbe kpara nkata ahụ n'ihi na ọ maara n'ihi na mma e gburu taa, ọ gbaa abụ taa bụ n'ime ọnya ka e bunyere ya. Ọ kasiri Ejule obi ma gwa ya na ọ dịghị ihe amaghị ka e mere. Ọ gwara ya na ụzọ a ga-esi zọpụta ya na nsogbu ahụ dị mfe ma ọ bụrụ na o mee ihe a ga-agwa ya. Otu Alụ gwara ya ka ọ gaa rịọtacha ndị enyi ya ihe ịchọ mma dị iche iche dị ka ihe olu, ọla ntị, mgbaaka, okpu nakwa akwa dị oke ọnụ ahịa. Ọ gwara ya na ọ bụrụ na o yikọcha ihe ịchọ mma ahụ niile, ka o were nwayọọ gafee n'ama mbe. Ọ gwakwara ya na mbe ga-eto. ga-eto akpịrị maka ihe ndị ahụ ma jụkwaa otu o siri nweta ha. Otuala gwara ejula na ọ bụrụ na mbe jụọ ya ajụjụ ahụ, na ọ ghaghị ịza ya na ọ bụ eze ji ha kelee ya maka ajọọ nwaanyị ya o gburu ya n'ihi na o teela ya chọbara inye ya oke chọbara onye ga-egburu ya nwaanyị ahụ mgbe mbe nụrụ nke a ọ gbabara n'ụlọ ya soro ụzọ azụ azụ ụlọ gaba n'ụlọ eze ka o ruru ọ gwara eze na ọ bụ ya bụ mbe gburu nwunye ya ọ gwara eze na ọ dịghị mma otu o siri were ihe ekele nye ejule o jiri oke obi kọọrọ eze otu o siri were osisi kwụgbuo nwaanyị ya mgbe mgbe ọ jụrụ inye ya otuto o nyere onye ọgbọ ya bụ ejule. Ka mbe na-ekwu ihe ndị a, eze bụ naanị anya n'ihi na ọ mabeghị na nwunye ya anwụọla. Nke a mere eze jiri nye iwu ka e ji e jidegodu mbe kedo ya n'ukwu osisi ma gaa gụọrọ ya ndị nwunye ya ọnụ. Ka ọ matara na otu n'ime ha anọghị, ọ kpụụrụ mbe gaba ebe ozu nwunye ya dị n'ime ọhịa ma werekwa ya kwaa ozu ahụ.